Kuchokatu ku utm akuona kunena kuti pali nthawi zina zake usamakwele yakuphwa iyayi. Ife sitikukwera nawo yakuphwa. Ifeyo ndi zonena kuti no matter kunena kuti sitinapange mgwirizano ndi dpp kapena zani zani ifeyo tikupita ku boma komweko. Wina afune asafune ife tikugwira ntchito ndi cha ndi boma. Ifeyo ndi mbali imodzi ya bomayo nde tionetsetsa zonena kuti talisapotatu bomali kupata aah inu mpakana mukuona kuti mufunanso mulowe alliance? Alliance yochedwa komabe alliance ndi alliance nde tifotokoze bwinobwino kuti zikuyenda motani. Ayi nkhanitu ndiyonena kuti no a Felix Njawala omwe amayankhulira chipani cha utm abwera ndikufotokoza kunena kuti chaka chinochi cha 2026 kuchoka kuchipani cha utm apanga zilinganizo zonena kuti Iwo sakuima ndi Kongeresi yayi. Iwo ndi zonena kuti sakuima kumbali yotsutsa ngati a John Lori omatsutsa mopanda ntchito yayi. Iwo akuonena kuti aimabe ndi boma, athandizana ndi boma kunena kuti lipange ziganizo zomweno zingapindulire a Malawi. Ziganizo zomweno pomatha zaka zinozi a Malawi aone kuti koma moyo wathu nde uta, ukuyenda bwino. Nde kaya pafunikira upangiri wina wake. Kaya pafunikira anthu ena ake aku chipani chawo cha utm cho omwe ali ndi kuthekera kwina kwake kuti angathandize boma, iwo akhala otsegula manja awo kuona kuti pomafunsa anthu amenewo musachitenso kudabwa kuti kapena abwera kumeneko cholinga choti azagwetse boma ee nanga si mutenge tiyerekeze ngati mene alili Kabambe uja eti amatsatako 1 or 2 things za chani za economy eti nde mwina pafunikira zoti no pafunike ma expert ena ake akathandizireko pa ziganizo zina zake akamuitana akapanga ziganizo zonena kuti no Pokagwira ntchito paja sazikachitirana mwa nsanje kuti ndipange zonena kuti no aoneke olephera. Azapita kumene kuja kukagwira no ntchito mozipereka. Situnenatu kuti apite akabambe, mumvesese pamenepo. Koma kunena kuti no ngati pakhale kuti pakufunikirapo kunena kuti no anthu aku utm athandizire kuti no boma lipange ziganizo zabwino zoti zipindulira Amalawi, iwo akhala akutani? Akupanga zimenezo ndithu, aperekera upangiri umenewo komanso ndondomeko ngati zimenezozo. Target yawo si ina, target yawo akungoyang'ana moyo wa a Malawi. Akufuna ndithu a Malawi atakhala ndi moyo wabwino mu chaka chinochi cha 2026. Now here we are, kodi inuyo mukamva mmene zikumvekeramo, simukulingalira ngati mmene ndikulingalira ine kunena kuti ma guy wa ndi zoona kuti apapa alowano ngati ku boma, akuziphatika ngati alliance ku boma. Chifukwa apapa ngati kuti tigwira nanu ntchito, tithandizana eti. Sinde kuti pamene papo basi ali ngati no akumenya alliance pamenepo akuziphatika kuti no ifeso tikufuna tikhale nawo mbali ya alliance yomweyo timenye nawo mgwilizanowo basi kaya ngakhale tachedwa kuti ti, sitinalowe nanu komano sitikufuna zoti aa tikufuna tingothandizana nawo pamene pena mukafuna thandizo lathu ina iliyonse ifeyo we are open to do that zosiyana pati no ndi mgwilizano chabe kunena kuti no alibe ma benefits ena ake oti no mwina mwake ali ngati kuti ma rights awo eti Eh, kuti no dpp singamayita kuona kuti no s- iwo sangamalire kuti ah mesa mayenera mutipasa udindo wakuti wakuti mayenera mutipasa udindo wakuti wakuti chifukwa chonena kuti no sanali nawo mbali imodzi ya uh, blue alliance ija komano nkhani nditi ndimene akuona takhala agwira ntchito ndi boma now ngati topali funso lomwe tingawafunse pano ndilonena kuti kodi makosana amenewa sanachedwe kuchoka ku utm Chifukwa chonena kuti nthawi imene ija anapatsidwa mpata ndipo anthu kunali kwakokera iyayi pitani mukapange mgwilizano inu ndi tagwilizanani ndi anzanu aku dpp ko tapangani koma nde kuti anthu anatani anakana osayenda chani ndi dpp anakayenda okha kodi sanachedwe apapa kumabwelano tsopano ee nde kuti boma lalowa lina basi zisankho zapita mpata oti apange ma alliance mokambirana bwinobwino palibe simunachedwe apapa? Okay chabwino tingamaone kunena kuti no kukamba mwatchutchutchu magayo achedwa choya tingakambe motsindika chifukwa chonena kuti iwowo ali ndi khumbo lonena kuti akufunitsitsa atathandiza Malawi khumbo labwino kwambiri ndipo kuthandizako afuna athandizire kumbali yolamula eti ngakhale sadzipatsidwa maudindo kunena kuti no ndi ntchito yoti muyenera ndi ma rights athu muyenera mutipatse chifukwa tinakambirana pa mgwirizano kuti muzatipatsa zakutizakuti ngakhale alibe mphamvu zimenezozo komano akufuna atathandiza Malawi. Koma kuthandiza kumenekoko alephera chifukwa chonena kuti alibe mphamvu tikunenazo. Akanakhala ndi mphamvu zimenezo ndiye kuti anakatha kulandira mapozishoni ofunikirawo. Mwaona? Apapa ndiye kuti no akhoza kumangolandira ngati no zingatheke ngati mmene anapangira che Newton Kambala muja, mmene no angafunire a ku dpp. Akanena zoti sitikufuna zoti no kuti mutithandizire, basitu, sathandiza. Koma ndiye kuti akanakhala zoti no anali mgwirizano, dpp inalibe mphamvu yonena kuti no sitifuna zoti mutithandizire. Anena kuti ayi, mukanena kuti mutithandizire mutanthauza chani mesa chinthuchi ncha tonse. Mwaiona? Ndiye kuti mwa njira iyi tingamatsimikize kunena kuti magayiwa abwera mochedwa chifukwa alephera kugwira ntchitoyo bwinobwino, alibe ma rights amenewo eti. Komabe, kuli mawu onena kuti no better late than never. Akuti kuli bwino tibwere mochedwa. kusiyana nkusabwera. Tachedwa indedi koma bola tatani? Tabwera. Mwaona? Nde apapa ndi zonena kuti ma guy wa abwera. Ma guy amene ali nkuthekera kuti akhoza kuthandizawo, zinayambika kalenso ndipo achina Newton Kambala aja anasankhidwa kuti akhale ma board a chani, koyang'anira za chani chani chifukwa chonena kuti ndi madolo kumbali imeneyoyo. Nde iwo anasankhidwa anavomereza akagwira ntchito ndi boma. Zinayambika kale. Mwaona achina Patricia Kaliati mmene akuyankhulira zabwino zabwino panopa za Peter Mutharika, zoti ndi aja ankayimanso pano pa nsanja nkumayankhula zonena kuti ayi Peter Mutharika wakalamba chani, zonse zija zinayiwalika. Mwaona? Anthu anayamba kale kugwira ntchito ndi boma mwa njira ina yake eti, ngakhale abwerabe mochedwa komabe atani, afika. Mwina choti ndinganene nchonena kuti no magaye amene muli ku boma, mukuyenera kulingalira kunena kuti boma si la dpp. Boma ndi la Amalawi. Mwaona? Tizilingalira choncho. Kaya mukumva pamenepo? Boma ndi la Amalawi motsogozedwa ndi chipani cha dpp, osati boma la dpp. Ndati mukamalingalira chonchi, muyamba no kulingalira kuti no tipange china chilichonse chothekera kuti no Amalawi atumikiridwe. Nde kaya zitanthauzo zonena kuti no tikayang'ane anthu amene mwina mwake ngati mu field mu kujeni mu mu mu chipani chathuchi mulibe anthu amenewo mwina tingakayang'ane kaya kaya ali ku utm kuti atithandizire kaya pali zina zake zofunikira angobwera azathandizire ziwiri zitatu nde kuti no kayitaneni chifukwa chani boma si la dpp boma silingakhale la utm boma koma likhala la ndani la amalawi nde amene aja akathandiza amalawi Tikutanthauza apa kunena kuti pamene pakufunikira mathandizo amene mukuona kuti mukhoza mukhoza kupempha mathandizo kwa awa wa ku UTM azipereka moona mtima umu- umu- with sincerity kapezeni anthu amene ali ofunikira kumeneko ngati alipo ena ake abwere athandizire pa zina ndi zina tikatero ndiye kuti tipanga zonena kuti Malawi uja atani akonzeke tikamanena kuti no ndale zija tizisiye uko Malawi abwere kumayambiriro nkhani zake ti- zimakhala nde kuti zikumakambidwa motere now tibwere apapano ku utm mukuyenera muzizifunsa mukakhala ku drawing board kwanu eh, kunena kuti Ndi chifukwa chani kodi panopa tikunena kuti iyayi tithandizira, tithandizirano sopano ifeyo boma, chonsecho munali ndi mpata onena kuti no inuyo mupange, mupite ku bomako munakanika. Fwa bwezi muli mkati, bwezi muli mtika mwene mweni eeh, atakuikani mtika mujamo koma munapezeka zonoti no simupezeka mtika chifukwa chonena kuti mwatani, mumafuna nde kuti no mukwanilitse zina zake. Zimene mumafuna kukwanilitsa ndi chani, kunali nde kuti no kudzikonda. Zokhazokha tikuli nazo mmayang'ana kuti no tikufuna boma lidzakhale la utm. M'malo moti muziyang'ana kuti boma la amalawi motsogozedwa ndi. Mwaona eti? Tikamayang'ana choncho ndipo bwezi ndekuti muli mtika mmene tikuneneleramu. Chifukwa inuyo munkadziwa kuyamba kumayambiriro kunena kuti munaibe kuthekera kwina kulikonse konena kuti no munakawina boma ilili. Sizikanatheka. simukanatha simunakawina chisankho chijachi mwachepa kwambiri that's the truth mwaiona eti magaya a dpp aja ali ndi ali ndi wing tu amati chani ati lomwe belt ija guys fans imasatira chipani cha dpp chija ngati ngati ndi mpingo wina wake ngati olo chizipanga zizinyula amwene koma fans kutsatirabe kuli loyal fans nemukuona fans simunakatha kulimbana nazo munachepa nazo zinthu zija muli ndi manamba zanu inde sitingakane zimenezo munachepa nazo koma mayenera muziphathike kuti no kumeneko koma kumene kunavuta ndikoti kusazichepetsa komanso dyera tizikamba tumosabisa tapa eh? munafuna kupanga zimenezi ndi anthu ambiri amakuunikirani tapangani tapangani alliance tapangani bwezi mukupezeka mtika tikunenamo ayi ndithu munakana tikayima tikayima tokha tikayima tokha Mukuyenera muzifunse, dyera limenelo ndi limene lakupangani cost, now mukuti mufuna muthandize a Malawi, tikuti better late than never, komano mwachedwabe nde sitingakanebe the reality, chilungamo chonena kuti inuyo mwatani? Mwachedwa chifukwa ndekuti bwezi muli mkati mwenimwenimo koma munachedwa chifukwa chakuzikonda mwina ndekuti mukachotseno makhalidwe amenewo ozikondawo next time ngati mukufuna zinthu zizayende. otherwise nde pamene paja panooneka kuti no pali kudzikonda kokhakokha. Bwanjino adzajenawa Enock Chihana ndi ijeni yao anavomeleza mpakana? Mesa nkhani inkavuta inali yonena kuti ah omwewo atenge upresident omwewo atenge uvice president ah basi khalani tu mesa nkhani inali imeneyo khalani basi tife tikayenda tokha ah inu mutenga usecond vice president mwaukana anautengatu anzanu aja pano ali mkati omwe ajatu amene mkumbali munkakambirana hey sapanga zabwino iwo anapitatu nkumakasewera game ija mosiyana uko panopa ali nkati anatenga vice president uvice president umene uja amene anakautenga let's be honest mu alliance ikanachitika kuti UTM inalowa bwezi nde kuti uli ku UTM uvice president umene bwezi ali Dalitso Kabambe koma chifukwa chani kufuna khani- akhale akhale president akhale president nawo zaka 5 ali kunja kumangokwiririka munthu kumangotengera ifeyo timutchule kuno kuti munthu uja alipo komatu ameneyo ndi president wa chipani munthu amene ankaoneka kuti anali ndi mphamvu chomwe chinachitika ndi chani everything down ma guy phunzirani kuzichepetsa kuzichepetsako muziika amalawi patsogolo kusiyana ndi zokonda zanu iyinso ikhale lesson ku DPP kotu tikunena kuti ma guy put malawians first Chifukwa chonena kuti bomalo si la dpp tu. Bomalo ndi la ifeyo a Malawi. Mwaona eti? Kaya ndiye Mmalawiyo ndi wa chipani zanji koma bomalo ndi la chani? Ndi la ifeyo chifukwa mukutsogolera ifeyo. Chabe kunena kuti bomalo likutsogozedwa. Boma ndi la a Malawi motsogozedwa ndi chani? Ndi a dpp. Meaning kunena kuti mukuyenera mupange zokomera a Malawi. Pangani zimenezo kuti no zithandize kusintha miyoyo ya a Malawi. Akuti.